ya so a na-amụba anyị sis m o nwee ife mere na o nwere burial anyị ga ịghọtago mm. so the burial dịkwa mma mana o nwere nnukwu ife ịrịba ama mere na ya bụ akwamozu ya bụ ife bụ na fa dị nwaanyị na nwoke nke nwaanyị dị 16 years nke nwoke dị 18 years mpa fa bụ ife nwụrụ so fa anata ịbịa kwa mpa fa mana mma fa esoro wee nata maka na arụ adịcharọ mma fa mma fa nọ na ụlọ ọgwụ fa nọ eh, mba ofesi so ya bụ ife wee bụrụ na ọ sọ ụmụazị nata ka a bịa kwa maka e chegidego ka a ma na mma fa ọ ga-adị mma ọ dịrọ fa sị na ọ ka mma na a nata ka a bịa kwa nna fa mana ka a nata na ya bụ akwamozu nsogbu dị na ya bụ na ụmụazị ada anụ nke a na-ekwu bịa gaba welu nọlụ ụmụazị ada anụ ya bụ ife hmm. ife a wee bụrụ nnukwu nsogbu na ya bụ akwamozu ụmụ ife a na-ekwuche na a ga-eme and ya bụ mama fa ebe o si wee bịa nyanwa bụ sọ ofu nwa n'afọ nne ya and mma ya mụrụ ya ọ gabago so ya bụ mama fa na ụmụnne ya fa adịcharọkwa na mma otu a o jiri ike akọ maka ndị be fa ịghọtago so mana mpa fa afụ nwụrụ anwụ nwee nwanne nwaanyị and nwanne nwaanyị bụ nke tọrọ ya and nwanne ya nwaanyị jere ije di ebe o jere ije di ọ mụtarọ nwa and ọ tọrọ ya ọfụma ọ katatụgo ahụ so ya bụ akwamozu nwere ka ọ dị otu a ka a bịa n'ezi anyị fụ na ụmụazị ada anụ asụsụ be anyị ọfụma otu a ka e si welụ fa na-eme ife mkpali amụ a na-agwa fa weta nke a weta nke a ụmụnna a sị na ụmụnna na-achọ fa a sị na ụmụada na-achọ fa na-asị na ndị inyom na-achọ ịmago mhm. ya bụ ife nwee ka o si wee dọ wee bụrụ na ife bụ nnukwu nsogbu na fa ada anụ asụsụ anyị fa ada asụ asụsụ anyị ya bụ ife wee bụrụ nnukwu nsogbu na ya bụ burial
ee na ya bụ ihe dịkwa egwu because ihe m na-enoticezi kịta bụ na ụmụaka anyị na-amụ ma ndị nke nọ ọ bụrọdụ sọsọ ndị nọ obodo oyibo ma ndị nọ Lagos ọ nya bụdụ that ihe a na-ada asịgasị my mama say I be Igbo ị fụ na ụmụaka anyị ndị a mụrụ na Lagos agbanyeghị na ha nọ na Nigeria they cannot speak our language ọ bụzie ndị nke n'obodo oyibo so parents anyị ga-eput hands together work towards making sure that our children can hear and understand our language and then be able to communicate back. Like eh, na be m kịta well ụmụ m na-asụ Igbo mana nke obele ị na-asụrụ ya Igbo ọ na-respond with English mụ na ụmụ wee make sure na enwee penalty for that. m mee ka m gwa ya sị that na ị fụrụ etu a ndị nke tọrọ gị si m sụọrọ ha asụ igbo ha respond with the same igbo language that is what you'll be doing ya enwekwana mbọsị m sụọrọ gị igbo ị bịakwa sụwara m oyibo no you must respond with igbo language else ihe m ga-eme bụ o mee ihe ahụ m nara ya phone ya nara ya tablet ya ọ ga-anọ with me for like one week before you and now afụgo m improvement so i believe that na anyị bido n'oge anyị ga-enwe ike ịsolve this problem biko ọkụ ahụ ndị nna nna anyị mụnyere anyị n'aka ka ọ ghara ịnyụnarị anyị n'aka hmm. then another thing bụkwa to employ an Igbo teacher

so let us put hands together and make sure na ọkụ a etinyere anyị n'aka anyụrọ ọ ya mere mụnwa bụ ifeọma bụ ada igbo global ada na igbo ji eme ọnụ wee sị na anyị ga-ebute ya bụ akụkọ n'iru akwụkwọ ka ndị be anyị wee soro anyị wee nụrụkwa na ya bụ ife bụzikwa nnukwu nsogbu dịlị ụmụ anyị ma ụfọdụ ndị be anyị a mụkwa na be anyị ya bụ ife na-emetụtakwa fa mana ọ kachasị ndị a mụ na mba ofesi elotere m mgbe gara aga ofu enyi m nwaanyị m ga na nke ya na mba ofesi anyị nọ ọ bụ na ọ nwere ka nwa ya si na-eme nwa ya nwoke ma asụsụ ọ da-anụ mụ na ya kiligide ya bụ ife m wee sị ya na ọ kakwa mma na ọ kpọna ya be anyị yanwa mechaa wee mekwa ka m si gwa wee kpọnakwa ya be anyị o mechara kpọọ m sị m na ya bụ ife na ọ workụkwara na ọ lụkwara ọlụ na nwa ya na-anụzi igbo na-asụ igbo malụchazie ka e si eme ife be anyị ya bụ ife bụrụ ife bara uru ị ghọtago so mụwa na-ekwu na ọ kakwa mma na ọ bụ na o sibe ike nke bụ na o nwe ka e si kpọta onye nkụzi na-akụzi igbo ọ bụ na ya na nke nwa ahụ na ọ workụrọrọ ha ọ kakwa mma na ụmụazị ruo n'ịgụ secondary school a kpọna fa be anyị chọọ ezigbo ụlọ akwụkwọ dị mma ebe dị safe ka ọ ghara ịbụ na na anyị sị ee eh, anyị na-agbapụrụ frying pan wee gbabezela ọkụ ma ọ bụ na mmadụ na-agbapụrụ ajọ mmadụ wee gbakwuru ajọ mmụọ achọta ezigbo skuulu nke dị mma ebe e ga-etinye fa fa ga-anọ wee na-akụziri fa ya bụ asụsụ anyị na-akụziri fa omenala anyị maka na omenala anyị na asụsụ anyị na ọdịnala anyị ama ana ọ nke eji mara anyị maka na nke eji mara onye bụ nke ọ bụ onye ọbụla nwere nke eji mara ya ife eji mara anyị bụ asụsụ anyị ebe ọbụla ị na-asụ ya amala ebe i si bịa omenala anyị ọdịnala anyị our culture is our pride onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ime ka ọ ghara ịbụ na mgbe emechara n'ọdịnihu ndị nna nna anyị ajụba anyị ajụjụ sị anyị ọkụ ha tinyere anyị n'aka kedu ka anyị si rapụ ya ọ nyụnarị anyị na ya bụ ọkụ ama anyụnarịkwa anyị na ebe fa kụziri anyị anyị ga-akụzikwara ụmụ nke anyị o so n'ife mere m ji ebute ya bụ okwu maka na ka m si anụ ife na-eme n'ụwa ọ na-adịkwa ka nke anyị na-ana nke ndị ọzọ dịkwa ndị awụsa na-asụ asụsụ fa ụmụ fa niile na-anụ asụsụ fa ọ sọgodi sị mụọ fa na mba ofesi fa na-anụ asụsụ fa ndị yoruba ọ sọgodi sị mụọ fa na mba ofesi fa na-anụ asụsụ fa ndị bini ọ sọgodi sị mụọ fa na mba ofesi fa na-anụ asụsụ fa kedu ife o ji bụrụ anyị nwa bụ ndị igbo ka nke anyị bụzi nsogbu dịla anyị biko ka anyị tinyenụ aka ka anyị jikọọnụ aka ọnụ mee mee ya ka ọ bụrụ mkpa ka ọ bụrụ ife dị ezi mkpa na anyị ga na-akụziri ụmụ anyị asụsụ anyị ụdị mm, ihe niile anyị na-eme n'ụwa ọ sọgodu ya bụrụ na anyị na mm, ọkaka m ga-esi kwuo ya ngala anyị niile anyị na-eme ya bụrụ na asụsụ anyị dịkwa anyị because na ọkwa asụsụ anyị bụ ngala anyị n'ụwa Yes, Onye our ọbụla- culture, our Ehe. pride. ebe ọbụla anyị si wee pụta ebe anyị si wee pụta bụkwa ife anyị ji eme ngala anyị ama ekwe ka ya bụ ife chie asụsụ anyị ama ana omenala anyị ama ana anyị ga na-eme ya ụmụ anyị soro anyị mụrụ ya fa kụzikwara ụmụ nke fa ọ ya mere anyị ji wee bute ya n'ụbọchị nke tata wee sị onye nụrụ ife a soro anyị tinye ya n'ọrụ onye ọbụla nụrụ ya malụ na ọ ife dị mkpa na be anyị anyị a na-eli anyị a na-aṅụ biko ngwa na ọ ga-adị m o Oo, mụnwa bụ Chioma wee na-asị na ọ ga-abala onye ọbụla ọ ga-adịle onye Igbo ọbụla na-ege anyị ntị ọ ga-abala anyị onye jewe ya jeruo onye naa ya naruo ọ ga-adịrị anyị na mma n'ofu n'ofu ya mee ise ọ ga-adịrị ndị igbo niile na-anụ onu m ya dịrị ụmụ igbo be anyị niile na mma mụnwa bụ nwa Ada Ndị Igbo Global Ada Ndị Igbo ji eme ọnụ sị ya dịle onye enu ma ya dịle onye anị mma ya dịle anyị niile mma na eke na afọ na nkwọ n'orie ọ ga-adịnụ ngwa jisienụ ike o